ọgbahụ na-eno onini ogwu ọdọbọ nke ise n'ụmụ onye ogwu nke dị n'ọsọmala igili ebu ite naanị ancient kingdom ọsọmala igili ewegwu na okwu na-asụ oyibo ọsọmala igili ọsọmala igili enweena onini ogwu ọdọbọ nke ise n'ụmụ onye ogwu oke nwa anyị bụ his royal high chief honorable vincent ndụdị odogwu ogbonnia jp nwa ọgalanya nwa odogwu nwa ọgalanya chijie ọdụ onye ọzọ wolu nke nna a kwụọ ụgwọ nwa obi adị mbugha nwa igiligi dandala ji osimiri onye egwu eyi isi echiena onini ogwu ọdọbọ nke ise n'ụmụ onye ogwu nke ọsọmala igili obodo eze ebu ite naanị n'oge nke His Royal Highness Atamanya RR Olisa Atamanya bụ ọkakwụ na-achị obodo ọkakwụ nwe obodo anya enu na-ama anya anị ụla gbakọhala ọha obodo wee kwuo ka ogbe isi isii ndị fọlụnụ na obodo ọsọmala ka wa kawa ahụ wepụta mmadụ ya bụ onye ya bụ onye isi wa ndị ya esonyelu wa na ịfụ na obodo na-aga n'ihu na ịchịkwawa obodo dịka obodo kwesịrị isi wee dị wee luo na mbọsị tata sọsọ ogbe naabọ bụ ndị wepụtalụ mmadụ ya bụ onye isi wa ya esonyelu ọkakwụ nwe obodo wee na-afụ na obodo na-aga n'ihu ogbe a na-ekwu ife a bụ akpanamụ ya na igbuzọ ọ wụ ya wụ na akpanam nwelu asadu anu ebe igbuzọ nwelu oboli ata onini ogwu ọdọbọ wụ ya wụ ahụ eze aka ekpe ewe onowu iyasele wụ ahụ eze aka nni obodo ada atọgbọlụ nọọ ewe ọkakwụ nwe obodo bụ atamanya ada achị obodo sọsọ ya ọ na-adị mkpa e kwesịrị na a ya enwe ndị ya esonyelu ya wee fụ na obodo na-aga n'ihu wa kwa wụ ndị ya eso afụ n'obodo na a na-achịkwa ya ọfụma n'udo na ịfụnanya na-abata n'obodo ọ kachasị ọganihu ịbata n'obodo na mbọsị tata echiena onini ogwu ọdọbọ onye nke ise n'ụmụ onye ogwu n'ọsọmala igili obodo eze ebu ite naanị ichi onini ogwu ọdọbọ ahọkwa ọgwụ ifuo ọ bụ ife onye mepụlụ maka na ife onye lụlụ oge ya ahọkwa n'ụsa nwata kwọchaa aka ọ ya esolu ndị ikei wee lie nni enyelu m enye bụ eze melulumelu bụ ọkpala ife ndị nna nna anyị wa dewelu anyị bụ ndị gboo wa etu e si eme ya ka ọ dịrịsị wee luo na mbọsị taa mgbanwe adịghị ya ị mazikwa na ọ wụ mkpụlụ mbọsị asaa ka eji agba egwu aligede dịka onye chili onini ogwu ọdọbọ ka a na-agba ya bụ egwu ka a na-akwọ ndị mmadụ mkpụlụ ụbọsị asaa a na-esi a na-ahọ a na-egbu efi a na-eli ka ejenye na mkpụlụ mbọsị asaa ezue ị fụga na ọ bụ ife onye mepụlụ nọ ya mere na ya nwere onwe ama anọ anyị maka na ya na onwe ya alụghị aka na anyị enyego ọdọ ọjụ na ikwu nna anyị dịka omenanị si wee dị ụzi isi olu wụ ya ya egbu ewu loko ife sitere n'efi itenaanị wee luo n'efi iri na ịtọ ka a ya eweta tupu mmadụ wee si na ọ na-akwado ichi oniniogwu ọdọbọ otu a ka a ya akpụrụ ya bụ efi ofu na ofu wee gaduo n'ihu alụsị niile ya bụ iyi oji niile dị n'obodo ọsọmala igili obodo eze ka a na-aga ka a na-akpụdolu nke ọbụla efi ya dịka omenanị ọsọmala igili si wee dị ichi oniniogwu ọdọbọ ahọkwa obele ife a bịa na ọsọmala igili obodo eze sọsọ ụmụ ọsa ya obi ya na ụmụ enechi sọ wa wụ ndị na-echi oniniogwu ọdọbọ ezinụlọ nke a chipụ o ferulu ezinụlọ nke ọzọ ọ bụ ife ndị gboo debelu otu a ka esi eme ya wee luo na mbọ stata a bịazie họpụta onye ya echi oniniogwu ọdọbọ e wee kpọla ya kpọje na nke Ajie bụ ọkpala ogbe ka o kpele ya ekpele gọọla ya ọfọ ma dazie ya nzu ịbụ oniniogwu ọdọbọ nke ụmụ onye ogwu ka nke a mekọlụ a ya edula ya wee jee na nke ọkakwụ nwe obodo atamanya bụ ọkakwụ nwe obodo bụ ya bụ onye na-achị obodo eze na-achị obodo anyanwụ na-ama anya anyị ụla nwa obi adị mbugha His Royal High Chief Honorable Vincent Ndụdị Odogwu Ọdọbọ Ogbo Ogbonnia JP e jere na nke ọkakwụ bụ atamanya nwe obodo ka o jee gọọla ya ọfọ kpele ya ekpele dịka omenanị obodo si wee dị

ọ na-aga ndị mmadụ na-ekene ya obodo dị n'udo obodo na-enwe anwụlị a na-etu ya afa maka na oke ife emena nnukwu ife emena onye ya eso wee dozie obodo onye ya eso wee mee n'obodo na-aga n'ihu apụtana otu agwa ka ọ na-awa gagide ọ pụta n'ihu iyi oji ọbụla o hunata o kene ya dịka omenanị obodo ọsọmala si wee dị sonyela anyị ma sonyesela Ọgbahụ TV ike dịka anyị na-ewetala gị imiliimi ife ndị mekọwalụ bụ ife so ichi oniniogwu ọdọbọ nke ise na ụmụ onye ogwu n'ọsọmala igili obodo eze ebo itenaanị ancient kingdom akụkọ ife so ichi oniniogwu ọdọbọ bịala anyị site n'aka His Royal High Chief Honorable Vincent Ndụdị Ogbonnia JP oniniogwu ọdọbọ nke ise n'ụmụ onye ogwu n'ọsọmala igili obodo eze ebo itenaanị nke Ọgbahụ anyị a wetala imilikiti ife so ichi Oninogwu Ọdọbọ nke ise n'Ụmụoniogwu na Ọsọmala Igili obodo eze ebo itenaanị nke Ọgbahụ anyị a Ndị